ọgbakọ nke ndị isi ndị president general nke Enugu steeti a na-akpọ n'ọnụ oyibo steeti excos nke chief honorable Arinze Ogbodo bụ onye isi ha dịka a kpọrọ ya steeti coordinator ha mere nzukọ ha na-eme kwa ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa ọgọst na n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke a na-akpọ the coast place na ịgafesie akwa mmiri nke Trans-Ekulu ebe ahụ ka ha nọ wee kpaa ọdịmma nke ndị Enugu steeti maka ihe gbasara ime obodo dị iche iche ha nọkwa ebe ahụ kọwata mkpa ọ dị ịkwado aka na-achị Enugu steeti bụ barista Dr. Peter Ndubuisi Mba maka ọchịchị nke ọ na-achị Enugu steeti ịdọnyere ya ukwu wee mee ka ezi ọchịchị ya pụta dịka otu ahụ wee kenekwa ọga ha bụ nnukwu kọmishọna bụ Deacon Okey Ogbodo dịka Honorable Arinze na ndị ọzọ kwupụtara na nzukọ ahụ

ka Honorable Arinze Ogbodo kwusịrị okwu ọtụtụ n'ime ha binikwara wee kwuo okwu wee kene aka na-achị Enugu steeti n'ife dị iche iche nke a fụgoro ife ya n'ime obodo dị iche iche na-ekenekwa ọga ha bụ Deacon Okey Ogbodo bụ kọmishọna na-elekọta ndị echichi okpuru ọchịchị na ime obodo dị iche iche wee na-asị ya jide ka o ji n'ihi ezi ọrụ ọ na-alụ na nchedo ndo bụ gọvanọ Peter Mba bụ nnukwu onye ndu nke Enugu steeti fụgoro anya ngwa ngwa ka e mesịrị nzukọ a ọtụtụ n'ime ha kwukwalụ ndị Wagba TV okwu mitin anyị mere taa bụ ka Enugu steeti wee gaa n'iru maka ndị PG so n'ofu ndị na-akwalite ife a na-eme n'Enugu steeti ensure na ọ na-aga aga maka nke ize bụ na na anyị nwa bụ ndụ grassroot na-eme na obodo na-adị mma maka e nwe ofu ndụ e ji wee mara Nkanụ ha sị na obodo dị mma ndụ bu na ha na-eme gị ahụ ma achị ọchị ee obodo na-adịrọ mma na-ebute ngọngọ ma anyị nwa bụ ndụ Nkanụ kwadosiri gọọmenti Peter Ndubuisi Mba ike anyị nwa ndụ PG kwadosiri gọọmenti Peter Ndubuisi Mba ike maka na ọ nwa anyị anyị mụrụ kweru okwu nwa na-abụ ekwueme e nwe okwu m kwuru na government house m echefubere ọ na mmadụ na-aza agụ Peter Ndubuisi Mba bụ agụ ọ na mmadụ na-aza elephant ya bụ enyi Peter Ndubuisi Mba bụ enyi maka na ekwueme ka ọ bụ ekele Chukwu eh, maka na o nyere anyị ohere ịgbakọwa as ndị isi ndị PGs n'Enugu steeti ndị PGs dị n'Enugu steeti ruru were close to 450 number mana anyị select very few of us as ndị executives mgbe anyị na-akpa ihe anyị ga-eme ka e wee dọnyere gọọmenti ukwu ka mmepe obodo gawa n'obodo n'obodo maka um, town unions have been recognized as the fourth tier ihe ndị oyibo na-akpọ fourth tier of government in every community and meeting a nke anyị na-eme wụ nke ịbụọ anyị mere since e bidoro ya and mbọ niile anyị na-agba wụ ihe anyị ga-emekwe ka agamnihu be anyị gawa na different communities and adị m happy o kwujuru m ahụ na achievements anyị mego so far in a very short time anyị bidoro meeting ahụ ihe anyị na-ayọ ayọsi ike anyị bụ ndị ọchịchị ime obodo gọvanọ si n'ime obodo pụta mụnwa bụ Ejike Ọzọ ihe a na-ebu agụ esi m n'ime obodo pụta anyị nwa bi na town ma onye isi na-ahụ mmepe His Excellency na-eweta anyị na-ayọ His Excellency it's about time good a thing na o bidogo 10 kilometers ọ chọrọ ịrụ ka ndị obodo bido feelubekwuo ya bụ ihe ma ihe gbasara mmiri edekọtachago ma borehole na-ada arụ ọrụ ma ihe ndị ọzọ biko anyị na-ayọ his excellency Christmas after this August enwere ma a na-eme mass return abanye septemba na krismas ndị na-anata na-anata ahụ na ihe dị iche na mgbe anyị sị na tomorrow is here na anyị meanụrụ ya biko si banye n'obodo na various autonomous communities si banye ebe ahụ thank you anyị mebara mma anyị na-ekene onye isi steeti anyị wụ papa anyị barista Peter Ndubuisi Mbah na ezigbo ọrụ ọ na-arụ na steeti na-ekenekwa kọmishọna nke na-elekọta anyịnwa anya Deacon Okey Ogbodo na onye isi anyị bụ PG ndị PG Arinze Ogbodo ee nzukọ anyị gara ọfụma ihe anyị kpakwanụ bụ ka a ga-esi ọchịchị ga-esi wee na-erute ime ime obodo like eh, slogan anyị wụ development to the grassroots ka ime obodo ga-esi wee dị ka ọ wụrụ ndị oyibo ha sị na its counterpart dị ka urban so ọ, anyị mere ọfụma go around developing the roads, the CCTV, eh? na empowerment of people. ị mara na na Chukwu họpụtara onye nke a for instance the the the smart schools o nyere each ward enwere ndị ọ ga-abụrụ ọ sị na each local gọọmenti a ga-atinye na just two ka a ga-atinye Eh, enwere ibe a ga-eme onye a eziokwu but onye a bụ a sị na each ward must have one and onye bụ I'm very very proud of him nke mbụ bụ ka m kenegodi chineke bụ onye kere enigwe na ala bụ onye melụ ụbọchị tata bụ abalị ịtọ n'ọnwa asatọ ee bụ mbọsị e ji wee or mbọsị m ji echeta ụbọchị a mụrụ m. ọ bụ n'ọnụ oyibo a sị na ọ my birthday dị ọgbakọ anyị a rụrụ n'isi naabọ nke mbụ bụ eh, ka anyị nwee ọgbakọ jikọrọ ndị isi ndị PG e nwee n'Enugu steeti a na-akpọ steeti exco steeti executive council meeting anyị nwee eh, of PGs n'Enugu steeti anyị emebugo the first one our first inaugural meeting nke a bụ nke nke ịbụọ anyị na-eme Em, ihe anyị ji wee na-eme mitin a bụ ka anyị neba anya maka um, ihe ọma gọvanọ Enugu steeti bụ His Excellency barrister Dr. Peter Ndubuisi Mbah na-eme n'Enugu steeti maka na i chete na last time anyị mee mitin anyị mee mitin wee yie ihe anyị na-akpọ vote of confidence bụ ihe ndị be anyị na-akpọ na anyị na-eyi aka m- eh, ndị PG na-eyi aka ya jisi ike na ihe ọ na-eme dị anyị mma ee anyị bịa taa ka anyị neba anya na ihe ndị ọzọ kenekwa ya na agbadagba ọfịs e nyere ndị PG n'Enugu steeti Em, maka na ee before gọvanọ abata ndị PG enweghị ebe ha na-anọ akpọ na ihe a bụ steeti secretariat ha mana ọ bụ ka anyị bata under my watch under my leadership anyị jegide ije ya maka na ụdị gọvanọ anyị nwee tata bụ gọvanọ chọrọ ihe ọma ndị PG o kwere anyị nkwa na anyị ga-eweta ihe ọbụla anyị needi as far as na ihe anyị na-eme bụ ihe dị mma n'obodo o wee sị iji bido na ọ ga-enye anyị ọfịs ee kọmishọna anyị nọ n'okpuru ya bụ Deacon Okey Ogbodo gbara mbọ gbasie mbọ ike wee make sure na anyị secure ọfịs ebe a na-akpọ Enugu State Secretariat for the President Generals so anyị bịa tata ka anyị kene Chukwu na ọ dịrọkwa ofele maka na ụdị ihe a adịburo before and then ọ bụ na under my leadership ka such thing ji wee mewe so ọ bụ part of the meeting anyị nwe ha wee sịzie okay ka e weziri ofu okwute wee tụgbuo nnụnụ naabọ ebe ọ bụ na tata bụ birthday m ka ha celebrate ya m so ya wa na-eme tata wawa tv well ọ bụrụ ndị oyibo ha sị gị na anyị enwerọ option than ị na-akwado ya anyị nwegodi option option anyị nwe bụ ị na-akwado his excellence the governor of Enugu state nke a abụrọ politics ọkwa ị ghọta ihe anyị na-afụ n'Enugu kịta obodo karịa ọngwụọ ofu ka ọngwụọ ịbụọ ị makwa na anyị na-ekwukwe ya ihe anyị na-ajụ m all the time ọ dịka ọ bụ na a na-eme rihasa ọ bụrọ rehearsal ihe a bụ ihe na-eme ọkwa ị ghọta ihe ọ na-eme ọ na-atụ anyị n'anya maka na anyị nọgidezi anyị wa bụ ndị PG na-asịzi so na ụdị ihe dị otu a nwere ike ị na-eme n'Enugu state nke anyị bụ ekene anyị ga na-ekene ya na-ajakwa ike na-akwado ya ọ bụ ihe anyị nwe to be giving him all the necessary support as far as the various communities dị concerned his excellency na-eme ọfụma anyị na-asị ya ya jisie ike because na a sị na a jaa dike na nke o me o mekwa ọzọ anyị ka na-aja ya na nke o me ọ ka na-asị anyị na nke anyị na-afụ kịta bụ just eh, ihe ndị oyibo ihe ndị oyibo na-akpọ Tip. eh, tips of of the iceberg so na ihe ukwu ka kwa azụ na-abịa so anyị dị proud anyị dị happy iweta onye dịka ya na ka ihe ji wee dị kịta o wee na-arụ ihe a niile ọ bụrọ na ihe dị ị ma na ndị mmadụ na hardship ego adịrọ mana his excellency irrespective na ego adịrọ ọ na-eme ka ndị mmadụ feel na e nwe presence of governance ọkwa ị fụ ka ndị pg ji wee dọọ iru ebe a ehe ha dị happy obi aṅụrị dị ha n'obi ha sị m buru ụkpa ekene bugalụ his excellency m si through the honorable commissioner na-afụ maka ndị pg that is rural development na-afụkwa maka chieftaincy na-afụkwa maka local government Deacon Okey Ogbodo m bugara ekene ndị pg ka o buru ya wee bugara his excellency mosi ya na ndị pg sị na ọ na-eme ọfụma na ihe ọ na-eme na ọ dị ka magic chineke nyere ya aka and na chineke kwụ ya n'azụ and na ndị pg entire pg n'enugu state kwụ ya n'azụ under my watch